an b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw ka lajɛli cogo ɲuman na an ka chaîne youtube la mun ye english easy angilɛ nɔgɔman an bɛna fɛn kura ye bi tuguni mun fana nafa ka bon kosɛbɛ an kɛlen kɔfɛ k'a daminɛ lesɔn fɔlɔ fɔ lesɔn tan n y'a jigiya lesɔn minnu kɛra o kɔnɔna na nafaw bɛ ka sɔrɔ a la a bɛ ka faamuya bi an bɛna lesɔn tan ni kelen na ye mun tɔgɔ ye ko les pronoms personnels en anglais personal pronouns personal pronouns les pronoms personnels les pronoms personnels olu ye kumaden minnu ye minnu fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'i ye kan o kan ta i b'a sɔrɔla o ta fɔcogo b'a dan ma kan bɛɛ n'a sariya don olu ye kumadenw ye minnu bɛ se ka mɔgɔw nɔlabila mɔgɔw tɔgɔ nɔlabila kuma kɔnɔna na kumaden minnu bɛ yen n'i b'u fɔ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ nɔlabila a kuma fɔtɔ ale kan walima kuma kɛtɔ ale fɛ a bɛ fɔ olu de ma ko les pronoms personnels misaliya la ni ne b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n b'a fɔ ko ne ne tɔgɔ ye nin ye ne bɛ ka nin kɛ wala ni n bɛna ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ min bɛ n kɛrɛfɛ n bɛ ka kuma n'a ye n t'a ta tɔgɔ ma dɛ n b'a fɛn dɔ fɔ mun b'a ranpilase o ye mun ye o ye e e e ka nin ta e ka nin kɛ e tɔgɔ ye di voyez donc mɔgɔ bɛɛ n'a tɔgɔ ranpilase cogo don a bɛ fɔ olu de ma ko les pronoms personnels sujets olu ye suguya fila ye an bɛna fɔlɔ min ye bi a bɛ fɔ o ma ko les pronoms personnels sujets o fana n'i bɛ kuma i yɛrɛ kan i bɛ kuma mɔgɔ kelen kan walima i bɛ kuma jama kan i b'a sɔrɔ la u fɔ cogo tɛ kelen donc bi an bɛna pronoms personnels ye n'a fɔ o ma ko personal pronoun a fɔlɔ i yɛrɛ ye mais an b'a daminɛ kelen kelenw na kelen kelenw n'o bɔra an bɛna jamaw la kelen kelenw b'a daminɛ i yɛrɛ n'a fɔ o ma ko les singuliers en anglais singular singular les singuliers o fɔlɔ ye i yɛrɛ ye n'i bɛ kuma i yɛrɛ kan i b'a fɔ ko ne angilɛ la i b'a fɔ ko i i je je français b'a fɔ ko je mais angilɛ b'a fɔ ko i i a bɛ sɛbɛn lɛtiri kelen pe de une seule lettre c'est la lettre i mais angilɛ b'a kalan ko i i n'i b'a fɛ k'a fɔ ko ne bɛ dumuni na i b'a fɔ ko i eat eat o de ye dumuni ye donc ni e b'a kɛ i bɛ i fara kan dɔrɔn walima i bɛ dumuni fara i kan i eat je mange i eat je mange ne bɛ dumuni na n'i b'a fɛ k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye i b'a fɔ cogo di i am Malian. I am Malian. Y'a ye. Je suis malien. Ne ye malien. Donc ne b'a fɔ k'a fɔ ko ne, anglais b'a fɔ ko I. A maa filanan o ye e. N'i bɛ kuma mɔgɔ dɔ fɛ, a kɛla cɛ ye, a kɛla muso ye, e. I b'a fɔ ko you, you, you. O français ye tu, tu. You. I b'a sɛbɛn Y O U, you. you n'i b'a fɔ e bɛ dumuni kɛ i b'a fɔ ko you eat you eat i bɛ dumuni kɛ e bɛ dumuni na you are malian you are english ouais e ye maliyɛn ye walima e ye angilɛ ye donc you are you you you o de ye tu ye e donc kuma b'i ni mɔgɔ min cɛ i bɛ ka kuma a fɛ o kɛla cɛ sɔrɔ a kɛra muso i b'a fɔ ko you you come here toi viens ici ouais na yan e ka na yan you come you come here you you voilà i b'a fɔ ten maintenant i bɛ ka kuma mɔgɔ min kan nka a t'i kɛrɛfɛ i bɛ k'a ka ko ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye ni cɛ don i b'a fɔ ko ale ale cɛ in ni muso don i b'a fɔ ko ale muso in y'a ye donc angilɛ b'a fɔ ko he he a bɛ sɛbɛn h e mais i b'a kalan he he o kɔrɔ ye il ale cɛ in ale cɛ in bɛ dumuni na he eats il mange he goes il va a taara a bɛ taa la a bɛ dumuni na he is malian il est malien ouais donc il i b'a fɔ ko he ni cɛ don ale cɛ in mais ni muso don i b'a fɔ ko she she a bɛ sɛbɛn s h e she she elle ale ale muso in she is nice elle est jolie e ale muso in wa a cɛ ka ɲi dɛ elle est jolie donc i b'a fɔ ko she is nice ale cɛ ka ɲi mais i kan bɛ muso de ma ouais a bɛ dumuni na ale muso in bɛ dumuni i b'a fɔ ko she eats she eats elle mange ouais nin ye mɔgɔ i bɛ ka kuma mɔgɔ min kan n'a tɛ yen ale ale cɛ in i b'a fɔ ko he ale muso i b'a fɔ ko she très bien ninnu bɛɛ kelen kelenw ye ne o ye mɔgɔ kelen ye you o fana ye mɔgɔ kelen ye he ale o fana ye mɔgɔ kelen she elle ale muso o fana ye mɔgɔ kelen maintenant kelen kelenw bɛ laban ni pronom dɔ ye min n'i b'ale fɔ fɛnw ma fɛnw ma walima baganw n'o ye it it o fana ye il ye faransɛ la ale nka i kan tɛ nimafɛn ma dɛ une chose i n'a fɔ fɛn dɔ ni tɛ fɛn min na ou un animal walima bagan dɔ i ka sɛzi i ka so kelen don i b'a tɔgɔ remplacer ni it y'a ye it is nice where is your house my house it is nice y'a ye e ka so bɛ min a ne ka so wa walima e ka so bɛ cogo di a ne ka so cɛ ka ɲi it is it it voilà donc ni fɛn don ni tɛ fɛn min na i b'a fɔ ma ko it walima ni bagan fana don i ka wuluni walima i ka jakumani ou bien i ka saga i b'a fana tɔgɔ remplacer ni it it video natɔ la an bɛna misaliya caman di nin kumasen ninnu kan pour que i b'a faamuya kojugu donc a bɛ fɔ ninnu ma ko les singuliers singular kelen kelenw ne i b'a fɔ ko I you o kɔrɔ ye e He ale cɛ in she ale muso in it ale fɛn sina ye walima ale bagan sina ye y'a ye ale fɛn sina ye ni tɛ fɛn min na o bɛ se ka k'i ka so ye o bɛ k'i ka bolifɛn ye o bɛ k'i ka sigilan ye an'o ɲɔgɔnnaw walima i b'a fɔ i ka bagan dɔ ma it i b'a remplacer ni it n'an ye kumasen dilannen ninnu ye tuma o tuma i ka faamuya bɛna jidi nin bonda in na donc n b'a récapituler n'i ye video fɔlɔ ye i jija ka video filanan suivre les pronoms personnels sujet I je o kɔrɔ ye ne you tu e he il ale cɛ in she elle ale muso in it il ale fɛn senna walima ale bagan senna donc ninnu i b'a fɔ ninnu ma ko kelen kelenw min bɛ tugun na o ye jama jamaw ye jamaw i yɛrɛ bɛ jama min na ani i bɛ ka kuma jama min fɛ ani jama min tɛ yen e b'olu dɔn bamanankan na koyi i yɛrɛ bɛ jama min na o ye anw i tɛ jama min na o ye aw i yɛrɛ tɛ jama min na i ɲɛ t'a la fana i b'a fɔ ko olu wayi donc ninnu fana bɛ fɔ cogo min na faransɛ la a bɛ fɔ angilɛ fana o cogoya kelen na donc i jija ka wideyo natɔ suivre i bɛn'a ye k'a fɔ ko i bɛna a bɛɛ dafalen sɔrɔ kelen kelen olu filɛ nin wideyo la caman an bɛn'o di video prochain na video prochain na et in, in, eh, eh, if God please s'il plaît à Dieu video sabanan an bɛ t'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka yɛrɛ kalan baaraw di a kan n'o i ye programme ninnu suivre i b'a ye k'a fɔ ko kalo damadɔ e tɛna gɛlɛya sɔrɔ angilɛ ko la koyi k'an bɛn video wɛrɛ learn English with me step by step and see you next video goodbye